mapemphero ofunira ena zoyipa mapemphero otemberera kusaya ndikulandirani abale okondeka mwa ambuye ku uthenga wa tsiku la lero uthenga umene tigawane tsiku la lero mutu wake ndautchula kuti mapemphero osayankhidwa mapemphero osayankhidwa ndipo tiwerenga kuchokera m'buku la luka luka chapter 18 ndipo tiwerenga ndime 10 kulekeza 14

ndi mnzake wa msonkho. Mfarisiyo anayimirira napemphera izi mwa iye mwayekha, Mulungu, ndikuyamikani kuti sindili monga anthu onse ena opambapamba osalungama achigololo kapenanso monga wansonkho uyu ndisala chakudya kawiri sabata limodzi ndipereka limodzi la magawo khumi la zonse ndili nazo koma wansonkhoyo ali kuima patali sanafune kungakhale kukweza maso kumwamba Komatu anaziguguda pa chifuwa pake nanena, Mulungu mundichitire chifundo, ine wochimwa. Ndinena ndinu, anatsikira ku nyumba kwake woyesedwa olungama uyutu, osati uja ayi. Pakuti yense wakudzikuza yekha adzachepetsedwa, koma wodzichepetsa yekha adzakulitsidwa. Tipemphere. Atate, dalitsani kuwerenga kwa Mawu anu, ndipo Nkhoswe Mzimu Woyera tisogolereni ndi kuchitatu zija mmachita nthawi zonse, mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mapemphero osayankhidwa. Kawirikawiri takhala tikuphunzira za oti Kodi kuti uyankhidwe pemphero ungatani? Koma lero ndikufuna tione kuti kodi pemphero lako lisayankhidwe utani? Ndi cholinga choti mwina tiunikenso mapemphero ena amene sitimayankhidwa kuti nkutheka kuti mwina ali m'gulu la mapemphero ngati awa. Tikumva za anthu awiri osiyana, Mfarisi komanso wina wansonkho. You know, ku- ku chalichi kumapita wina aliyense. So, akati wansonkho m'Baibulomu amatengedwa ngati munthu wochimwa chifukwa anthu ansonkho anali woyipa mtima. Malo mongokatenga msonkho umene boma limafuna amaikapo yawo yapamwamba kuti akamakatolera msonkho uja ina yachonse akaike mthumba nde anali anthu oyipa komanso anali anthu opanda chifundo amapanga zimenezi mwankhaza mopanda chifundo ndikudziwa alipo ena ansonkho alero kakhalidwe kameneka kanatsalira kanatsalira ndikumbukira kale ndithu makolo anga nthawi imeneyo kuli msonkho wa kaya 3 kwacha fifite amathawira kutchire ndi anzawo azibambo mmuzi osagona kutchire kuthawa ndithu literally apita kuti akuti aona land rover yadusa amabwera pa land rover nde amamva kuti land rover yabwerayo ndi ansonkho nde azibambo nthawi imene matchire aliko kaya pano mwezi utatu azibambo onse mmudzi kuthawa kutchire mpakana amve kuti akulikirire nde abwerere so uh, kunena kuti panali wansonkho ndi mfarisi afarisi amadziyerekeza kuti iwo ndi anthu osankhidwa nchifukwa anali ayuda anali mtundu woyeretsedwa nde apapa tikuona munthu woyera ndi munthu wakuda kuda osati kwakhala koma uchimo apali munthu wochimwa ndi munthu woyera akupita kuchalichi sindikudziwa kuti amapita limodzi kaya anangokomana chifukwa kuchalichi aliyense amapitira zake komanso amapitira chikhulupiriro chake ndi akukamba zoti atafika ku chalichiko anayamba ndi mfarisi wayimirira ndi kulivumbulutsa pemphero osatsira mutima koma lofuula ndikuyamika Atate kuti ine kuti ine ndimapereka chakhumi ndimasala kudya sindili ngati enawo monga uyu mpaka nkupereka chitsanzo kuti monga uyu nzake naye wabwelera pemphero abale sindili ngati monga uyu ndi adatha mawu pamene paja kutha mawuwa ndi kumadabwa kuti kodi akupemphera kapena akumpempherera wina ndi atamaliza nawachikulirawa chifukwa ndikutha kuona kuti pamene mfarisi amati amen ngati kunali amen nthawi ngati pamene amati amen ndekuti uyu wamsonkhoyu zonse zimene anabwera nazo zabalalika eh? palitu pena kayankhulidwe kena kamchalichi kukupangitsa prayer item yako kuichotsa kuti changachi sindipereka ntengedwa ngati chisiru lero ndinakonzeka kuti andipempherere ichi koma ayi ndimene ayankhulira ayi sindi sindipereka so naye wamsonkho ali nanga ndingobwerera ndafika kale ku kachisi ndiye chimene anachona cha nzeru nkungoguguda pamtima akudziguguda kuti zimamuwawa kaya kunali kuzichepesa takadzi munthu zamvuta kale Akuti anangodziguguda pa mtima sanapite nalo patali pemphero. M'bale wa msonkhoyu anangoti ah, ine ine ndine ochimwa akuti pemphero lake linali loti ah, mulungu mundichitire chifundo ine ochimwa basi lake silinathe maminisi anathera pompo baibulo likufotokoza kuti pemphero la mfarisi lalitali lija silinayankhidwe koma la uyu wamsonkhoyu ndi limene linayankhidwa ndifuna ndikufotokozereni inu azibusa ndi atsogoleri kuti kuchalichi kuli ngati kuchipatala kumabwera anthu osiyanasiyana ndipo chalichi sichisankha chimalandira zosiyanasiyana so zikutengeradi mbusa amene wayitanidwa mbusa amene wasankhidwa kuti akathe kukhala ndi anthu onse aja chifukwa kumabwera zosiyanasiyana komatu nkhani ya lero tikukamba za pemphero losayankhidwa mfarisi malo mokamba zake amakamba za nzake mfarisi malo mo- mongomuyamika mulungu amamuka n'kudzitamandira kumamuuza mulungu zimene zachitika zimene iye wapambana kupemphera kotereko kupemphera kwa chipongwe sikuyankhidwa ena mutha mmene mukumvetsera mukuti "Ah, mwinanso nanu muli ngati mfarisi mwayamba kuona "Ah, koma ine sindipemphera mwa chipongwe ndikuuzani chipongwe china chimene munapanga pa pemphero lanu tikamapemphera tidziwe zoti tikulankhula ndi mulungu ndipo mulungu ndi ndani pali mapemphero ena mwina ndinu makolo Nde ana anu samakumverani, sakhala pakhomo. Malo moti mungopemphera bwinobwino kuti mwana uja Ambuye amukonze bwino, koma chifukwa kuti mwamuuza sakumva, mwamuuza sakumva, tsiku lina mwamuletsa usapite sakumva, ndiye mumagundika nalo pemphero. lero anzake akammenye kumeneko kuti asazapitenso achisiye ndakanika ine kugwada pa maondo ndalepera ambuye chita nayeni kuti asazabwerereko iyayi limenelo si pemphero limenelo ndi pemphero la afarisi mulungu sangamve zimenezo mwina inu amayi mwatopa kuwauza abambo kuti yayi koma mamwedwe awa mukakautunga uko tikuzunzika ndi njala pakhomo pano mukakautunga uko mudzi monse mukukhala ngati chitsiru pulizi takhazikikani dzulo anakupezani apo mutavula malaya Hmm? Hmm? takhazikikani sakumva mwauza abusa kwapemphera sakumva ndiye mmakatseka kuchipinda atapita kumowa bambo tsopano ambuye ine ngati mwana wanu lero akakangoti wachigwira chipanda umutsamwe

mulungu sayankha mapemphero kaya ndi munthu wina mmadana naye ndiye akamadutsadutsa mwina amakulalatirani amakulalatirani ambuye lero adani anga onse apo muchite nawo akhale ngati aponda minga ndimve akugwa panja apo ndimve ti mapemphero amene mulungu sayankha ndi mapemphero osayankhidwa ena amazilimbitsa mtima kuti ayi eh, koma ku- ku- ku- asinge kubuku la deuteronomo amanena kuti ayi mfiti musayilole ndiye mfiti musayilole kukhala ndi moyo titha kupemphera kuti amenewa atsogole basi amenewa apite ndithu kwa bible kuti amenewa ndi afiti amene akundivutira ndiye atsogole ambuye chifukwa mawu anu akutero ku deuteronomo ena timazinamiza ndi kumanena kuti ayi davide anapemphera mapemphero onena kuti mulungu akanthe adani ake nde nanenso ndayima pano monga davide mmene ananenera kanthani adani anga onse azidziwe kuti ndinu yehova wa- wa makamu ayi ayi tisazitengere mderadera mapemphero amenewo ndikuuzeni sangayankhidwe adani anuwo apitirirapo zomwe mukufuna kuti zichite sizitha chifukwa simukupemphera mwachikondi tili mu chipangano cha chikondi pemphero lizichokera mu chikondi chifukwa mukamangotenga zinthu zina zimene ku chipangano chakale amachita mapeto ake muzitengera mderadera sindikunena kuti chipangano chakale ndi cholakwika ayi koma timvese chifukwa tikawerenga baibulo ku agalatiya

Momwemo chilamulo chidakhala namkungwi wathu wakutifikisa kwa Khristu, kuti tikayesedwe olungama ndi chikhulupiriro. Koma popeza chadza chikhulupiriro, sitikhalanso omvera namkungwi. Chipangano chakale ndi namkungwi, ndi chiphunzitso chotitengera ife kukamdziwa Khristu. Koma pamene Khristu wafika akuti sikutinso tizipanga za namkungwiyo.